Good morning, everyone. zikomo kwambiri bambo stephen ndiponso mwaswera bwanji wina aliyense We'll read today from 1 Timothy 1 and 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. ifetu mu tsiku la lero tiwerengatu kuchokera m'mawu a mulungu 1 timoteyo chapter 1 ndime ka 15 ndipo akunena chonchi Mawuwa ali okhulupirika ndi oyenera konse kuti awalandire, kuti Khristu Yesu anadza ku dziko lapansi kupulumutsa ochimwa, wa iwowa ine ndine woposa.
In this passage, the Apostle Paul tells about a person, it tells about his purpose, and it tells about the people he has affected. Mu Ndime imene tawerengayi, mtumwi Paulo akulankhula za munthu komanso akulankhula za cholinga cha munthu ameneyo komanso akulankhula za anthu amene cholinga chimenecho chikuyenera kukwaniritsidwa pa iwo. He be- begins by telling us that this is a true fact and that we can re- rely on it for eternal security. nde iyetu akunenatu Pakuyamba kunena kwakuti zimene afuna alankhulezi ndi zoona zokhazokha ndipo ife tikhonza kuzidalira zimenezotu ngati umuyaya wathu uyenera kukhala uli otetezedwa. He tells us that the one who came into the world is the Lord Jesus Christ.
Ndipotu zikutiuza ife kuti iyetu amene anabweratu mu dziko lino lapansi ndi Ambuye Yesu Khristu. He is Jesus because he is a man and it was said that he would save his people from their sins.
Iyetu ndi Yesu chifukwa ndi munthu ndipo ananena kuti adzapulumutsa anthu aketu ku machimo.
And he says he begins by saying that he is the Christ. That means he is the Messiah or our Savior.
Ndiyetu akunenatu kunena kuti iyeyotu ndi Khristu zimene zikufuna kutanthauza kunena kuti iyeyotu ndi Mesiya kapena kuti mpulumutsi wathu.
And because he came into the world, it means he didn't begin here in the world. He began at, began at another place. He began in heaven with his Father and then came into the world.
nde akunena kwakuti iyetu anadzatu pa dziko lapansi zikufuna kutanthauza kunena kuti iyetu sanayambire pa dziko lapansi pompano koma anachokeratu kwina kwake ndipo anachokeratu kumwamba kwa atate wake And the purpose for his coming was to save sinners.
ndiye cholinga chake chimene iyetu anabwerera pa dziko lapansi ndi kupulumutsa anthu ochimwa
While he was here, he did many miracles.
pamene anali pa dziko lino lapansi anapanga zodabwitsa zambiri He taught many wonderful things.
ndipo anapanga zinthu zodabwitsa zambiri And he lived his life as an example for us to follow. ndipotu anakhalatu moyo waketu ngati chitsanzo chimene ife tikhoza kutsatira
But none of those things saved us. komatu zinthu zonsezotu sizingatipulumutse ifeyo
He only could save sinners. He only, he only would save sinners through his death and sacrifice. iyetu akanakwanitsa kulipi uh, ku- kupulumutsa ochimwa atu kudzera mu imfa yake komanso mu nsembe imene iye anapereka So we're not saved by his life and the things that he did. We are saved by his death and the fact that this pleased his Father.

And so it was because he died for our sins that we have eternal life through him.
ndiye chifukwa choti anafa chifukwa cha machimo athu ndiye ifetu tikhoza kukhala ndi moyo wosatha kudzera mwa iye
And Isaiah 53 says he was wounded for our transgressions and bruised for our iniquities. The punishment required for our peace with God was upon him.
ndipotu yesaya 53 tu tina- tinawerengatu kuna kwakuti iyetu anatu- anatunduzidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndipotu anabayidwa chifukwa cha machimo zathu ndipo um, chilangotu cha uchimo wathu chinamgwera pa iye ndipo kuti ife tikapeze mtendere ndi mulungu And so it's through his death and what he bore for the cross that we have salvation. ndetu ndikudzeratu mu imfa yake zimene iyetu anazinyamulatu pa mtanda paja ndi pamene ife timalandira chipulumutso
and the people he came for are sinners
ndetu anthu amene iyetu anawabwereratu ndi anthu ochimwa
and i'm glad he came for sinners because i'm a sinner
Inetu ndine osangalala kwambiri kuti iye anabwera kubwerera anthu ochimwa chifukwa inenso ndine ochimwa.
In fact, Romans 3 and 23 says that we are all sinners, and so he came for all of us. Komatu si ine ndekhatu tikawerengatu Aroma chapter 3 ndime yake ya 23 ndipo imatiuza kuna kwakuti pakuti palibe kusiyana pakuti onse anachimwa ndipo chifukwa chimenechi inunso ndinu ochimwa amene mukumvera pano. And the reason he came for us, the reason he died on the cross is so that you and I could be saved.
ndiye chifukwatu chimene iye anabwereratu kubwerera ife komanso chimene iye anafera pa mtanda kuti inuyo mukapulumutsidwe We might think we want a relationship with God, but we can't have it because we're sinners. That's why Christ died. For us.
mukhoza kuganiza kuna kwakuti ife tikufuna tikanakhala pa ubale ndi mulungu koma sitingakwanitse koma ichi nchifukwa chimene yesu khristu anabwera kudzatifera kuti tikhale pa ubale ndi mulungu When we die, we want to go to heaven, but we can't because we're sinners, and that's why Jesus died for us. pamene ifetu tamwa- tikamwalira timafuna tipite kumwamba koma sitingapite kumwamba koma izitu zikhonza kutheka chifukwa yesu khristu anafa
And you don't want to go to hell, but that's where you're going because you're a sinner, but that's why Jesus died for you.
koma inutu simukufuna mudzapite ku gehena koma kumeneko nkumene mukupita chifukwa ndinu ochimwa ichi nchifukwa chake yesu khristu anafa kuti musadzapiteko
and you want to be saved, you need to be saved because you are a sinner, and that's why Jesus died for you. nde inutu mukufuna mutapulumutsidwa ndipo muyenera kupulumutsidwa ichi nchifukwa chimene yesu khristu anabwera kudzafa In the little house behind me, that's where I first came to that realization that I'm a sinner and I needed to be saved.
ndiyetu izitu ndi zimene zinachitikatu kumbuyo kwanga kuti ine ndinafika saizi yokuzindikira kuti ine ndine wochimwa ndikusoweka kuti ndipulumutsidwe I was thinking about having a relationship with God, except that I'm a sinner and Jesus died for me. ine ndina- ndimaganizatu za kukhala pa ubale ndi mulungu ndipo ndinayamba kuganiza kuti ndine wochimwa ndipo ichi nchifukwa chimene yesu khristu anafera And had I died before that point today, I would be in hell. But I know that because I'm a sinner and Christ died for me and I accepted him as my savior, I will be going to heaven.
ndipo inetu ndikanakhala kuti ndamwaliratu tsiku la- lokupanga chisankho chimenechi ku- chovomereza kukhala mpulumutsi wanga chisanafike mu tsiku la lero bwezi ndili ku gehena koma ndikuthokoza mulungu kuna kwakuti ndinazindikira kuti ndine ochimwa ndipo ndinamuvomereza iye kukhala mpulumutsi wanga ndipo olo ndamwalira lero ndikupita kumwamba
Christ Jesus came into the world to save sinners.
khristu yesutu anabwera ku dziko lapansi kudzapulumutsa ochimwa He saved me, anandipulumutsa ine and He can save you too. ndipo ngati anandipulumutsa ine akhozanso kupulumutsa iweyo May God bless His word to us, and thank you for listening. ambuye adalitse mawu ake kwa ife ndipo ndikuthokozeni chifukwa cha kumvetsera kwanu